Tá súil agam go bhfuil Éigse Loch Lao ag dul go maith díbh go léir. Is mise Réamonn Ó Ciaráin agus tá mé i mo Stiúrthóir Oideachais le Gael Linn. Agus tá mé ag caint libh ó Aonach Mhacha, an Chultúrlann úr i gCathair Ard Mhacha. Tá a lán rudaí ag dul go maith ó thaobh na Gaeilge de sa tsochaí seo, ach mar atá 's againn, níl rudaí chomh maith sin sna hiar-bhunscoileanna in earnáil an Bhéarla maidir le teangachaí agus maidir leis an Ghaeilge ach go háirithe. Anois, iarradh ormsa píosa beag a rá faoi cá has a bhfuil an fhadhb seo ag teacht agus cad é is féidir linn a dhéanamh fúithi. Uimhir a haon, is dóigh liom gur thosaigh na fadhbannaí siar sa bhliain dhá mhíle agus a ceathair nuair a baineadh ar shiúl an gá le teanga éigin, an dara teanga, de réir an dalta a dhéanamh ag leibhéal GCSE agus ghlac sé cúpla bliain leis an rialú sin dul i bhfeidhm ar na figiúirí anseo sna Sé Chontae ach chuaigh an rialú sin ó Westminster i bhfeidhm agus i bhfeidhm go dona ar na figiúirí agus Ar an iomlán is féidir leat a rá go bhfuil trian níos lú daltaí ag roghnú na Gaeilge nó Irish is cirte a rá mar tá GCSE eile Gaeilge agus Cé go bhfuil 100 go leith daltaí ag roghnú GCSE Gaeilge, tá trian níos lú, b'fhéidir 1,000 níos lú daltaí ag roghnú Irish do GCSE. Agus an réiteach, is dóigh liom, a bheadh ar an fhadhb seo atá againn maidir le gan, iachall a bheith ar a dhaltaí teanga a dhéanamh chuig an leibhéal sin, GCSE, go rachadh Údarás an Oideachais, Roinn an Oideachais agus CCEA, i gcomhar le chéile le páirtithe eile ar nós an Ghréasáin agus Gael Linn agus Foras na Gaeilge le daltaí a mhealladh i dtreo na Gaeilge i gcás s'againne ach go ginearálta le daltaí a spreagadh le teangachaí a roghnú agus dá mbeadh spreagadh ann le teanga a roghnú, sílim go ndéanfadh níos mó daltaí an Ghaeilge nó Irish ag GCSE agus tchímse cigirí ag dul amach chuig scoileanna agus ar lorg polasaí na scoile i leith teangachaí, mar a rinne siad i leith na n-ábhar stem nuair a bhí an bhéim uilig á cur acu ar na hábhair stem. Agus thar aon rud eile, tá na múinteoirí Gaeilge go fóill an-tiomanta go leor don ábhar a theagascann siad. Mar a thuigeann muidinne go léir fosta, tá níos mó i gceist leis an Ghaeilge ná ábhar scoile. Anois, ar an drochuair, thosaigh líon na ndaltaí a bhí ag roghnú na Gaeilge agus teangachaí eile ag dul sa treo chontráilte, sna sé chontae anseo nuair a bhuail an cúlú eacnamaíochta sinn agus ina dhiaidh deich mbliana den chúlú eacnamaíochta thosaigh an comhrá ar fad faoin Bhreatimeacht agus ina dhiaidh sin, díreach ina dhiaidh sin, cé nach bhfuil an comhrá faoin Bhreatimeacht thart, Tháinig Covid-19. Nuair a chuireann tú é sin go léir le chéile, sílim nach raibh aird go leor ar an titim a bhí ag tarlú i scoileanna maidir le teangachaí agus maidir leis an Ghaeilge. Ach ní féidir linne gan gníomhú anois. Tá tá's againne go bhfuil an an earnáil thraidisiúnta, más maith leat, earnáil an Bhéarla, buailte go dona maidir le rangú na Gaeilge agus tá an t-ádh orainn go bhfuil na na daltaí ó earnáil na Gaelscolaíochta ag Ag coinneáil na bhfigiúirí ag leibhéal áirithe atá inghlactha ag ardleibhéal ach ag GCSE tá an scéal go dona. Anois níl mé féin gan dóchas anseo. Tharla a leithéid roimhe nuair a b'éigean do mhúinteoirí theacht le chéile, mar a tharla in míle naoi gcéad ochtó is a naoi nuair a bhí an tAire Oideachais ag an am, Brian Mawhinney, ag bagairt íosghrádú a thabhairt don Ghaeilge. Tháinig na múinteoirí go léir le chéile le páirtithe leasmhara ar nós an Cumann Lúthchleas Gael, ar nós na n-eagraíochtaí Gaeilge agus dúirt muid go soiléir ag an am sin nach dtiocfadh dochar a dhéanamh do ghné lárnach dúinn ar fad, teanga na tíre. sna scoileanna. Agus, ar ndóighe, a chairde, níl mórán Gaeilge á teagasc sna bunscoileanna. Níl polasaí do na teangachaí i scoileanna, sa chóras, d'fhéadfá a rá, agus is cóir é sin a chur ina cheart, polasaí a oibríonn, polasaí atá oiriúnach do chás na dteangachaí ar fad agus don Ghaeilge ó leibhéal na naíscoile go leibhéal na hollscoile.
Hi, is mise Ciara Nic Aodh agus is múinteoir mé in Ardscoil Naomh Pól, An Sruthán. Inniu táimid ag plé an Ghaeilge sa chóras oideachais ó thuaidh. Agus beidh mise ag caint libh faoi na hacmhainní teagaisc agus na hacmhainní foghlamtha atá ar fáil nó fiú nach bhfuil ar fáil don Ghaeilge. Labharfaidh mé faoi na dúshláin atá romhainn ar dtús. Bíonn sé fíordheacair ar mhúinteoirí Gaeilge theacht ar acmhainní don tseomra ranga. Tá easpa áiseanna ar fáil don Ghaeilge agus mar gheall ar sin bíonn níos mó brú i gcónaí ar mhúinteoirí Gaeilge ná mar a bhíonn ar mhúinteoirí eile. Bíonn ar mhúinteoirí Gaeilge a n-acmhainní féin a chruthú mar níl rud ar bith ar fáil dúinn. Bíonn sé níos deacra arís sna scoileanna le múinteoir Gaeilge amháin mar níl duine ar bith ann le cuidiú leo. Agus níl mé fiú ag trácht ag déanamh trácht ar Ghaelscoileanna anseo, agus caithfidh go bhfuil an cás míle uair níos deacra sna Gaelscoileanna. I mo scoil féin, déanann scoláirí i mbliain a hocht trí theanga, agus roghnaíonn siad dhá theanga ag deireadh bliain a hocht. Mar gheall ar seo, chomh luath is a thagann scoláire isteach inár seomraí, caithfimid iad a mhealladh i dtreo na Gaeilge ón chéad lá. Ach má tá acmhainní deasa ildaite ag lucht na Spáinnise agus lucht na Fraincise nach bhfuil ag na múinteoirí Gaeilge, táimid ag snámh in aghaidh easa. Fiú má amharcann tú ar shuíomh CCEA, tá i bhfad níos mó ar fáil do na teangacha eile ná mar atá don Ghaeilge. Agus ar bharr sin, tá a lán comhlachtaí ann a chruthaíonn acmhainní don Spáinnis agus don Fhraincis nach bhfuil againn sa Ghaeilge. Agus cé go bhfuil a lán áiseanna ar fáil ó Theas, tá fadhb canúna ann, mar ní fheiceann tú Gaeilge Uladh go minic sna hacmhainní seo. So leis na fadhbanna seo uilig le chéile, bíonn sé i gcónaí iontach deacair ar mhúinteoirí Gaeilge. Agus an gcreidfeá go síleann cuid daoine go bhfuil saol an mhadaidh bháin ag múinteoirí Gaeilge? So cé go raibh na deacrachtaí seo againn agus go bhfuil na deacrachtaí seo againn uilig go fóill, tá dóchas agam. Is daoine ar leith iad na múinteoirí Gaeilge. Agus is fíor an seanfhocal, ar scáth a chéile a mhaireann na múinteoirí. Tá múinteoirí Gaeilge iontach cruthaitheach. Agus bhí orainn a bheith mar seo. Tá na múinteoirí Gaeilge iontach maith ag teicneolaíocht agus caithfimid a bheith eolach ar theicneolaíocht le hacmhainní a chruthú atá nua-aimseartha agus tarraingteach do scoláirí. Ní shílim gur comhtharlú é gur iar-mhúinteoirí Gaeilge iad a lán príomhoidí agus leas-phríomhoidí sa cheantar. mar bhí orthu i gcónaí fadhbanna a réiteach gan mórán tacaíochta, agus a bheith solúbtha agus cruthaitheach ina ról mar mhúinteoirí Gaeilge. Ar bharr seo, cuidíonn múinteoirí Gaeilge go mór lena chéile. Tá comhad roinnte againn anois ar Google Drive agus bíonn múinteoirí ag roinnt acmhainní lena chéile go mion minic. Tá Google Classroom againn fosta. Tá pobal láidir de mhúinteoirí ar Twitter agus ar Facebook agus bíonn siad sásta acmhainní a roinnt leat nó comhairle a thabhairt duit in am ar bith. Ní mhothaíonn na múinteoirí Gaeilge go bhfuil muid in iomaíocht lena chéile, ach ag troid le chéile ar son na cúise. Tá rudaí eile ann a thugann dóchas dúinn. Chonaic muid CCEA ag cur tweet amach an tseachtain seo i mBéarla agus i nGaeilge agus tugann seo dóchas dúinn. Tá acmhainní ar fáil anois do fhoghlaimoirí Gaeilge ar BBC Bitesize d'Eochairchéim a trí, rud nach raibh ann riamh ach bhí na hacmhainní seo ar fáil do na hábhair eile. Tá comhlachtaí mar The Language Gym sásta tacaíocht agus ardán a thabhairt don Ghaeilge, cé go dtuigeann siad nach mbeidh an brabús céanna ar fáil dóibh agus atá ar fáil ón Spáinnis agus ón Fhraincis. Is maith leo tacaíocht a thabhairt do na mionteangachaí agus tá siad ag déanamh obair iontach don Ghaeilge agus don Bhreatnais.

Tá mise ag teagasc le breis agus fiche bliain agus mar Cheann Roinne na Nuatheanga feicim titim ollmhór i líon na ndaltaí atá ag roghnú teanga ar bith do TGMO. Nuair a chéad thosaigh mé amach ag teagasc bhí na teangacha éigeantach is mar sin de bhí na seomraí ranga lán le daltaí ag gabháil do ar a laghad teanga amháin ach is iomaí uair a raibh an dara nó an tríú theanga idir lámha acu agus bhí an-rath ar na daltaí sin. Ní sin mar a bhíonn sa lá atá inniu ann agus tá seo uilig ag teacht leis na staitisticí. Sa bhliain 2007 bhí 2,000 665 dalta ag roghnú Irish do TGMO ach i mbliana 2021 bhí titim ann go 1,519 sin titim 43%. Nuair a chuirimse ceist ar na daltaí bíonn an dearcadh céanna uilig orthu. Bíonn siad ag caint ar cé chomh deacair is a bhíonn na teangacha. Baineann siad an-sult as na teangacha ag Eochairchéim 3. Ach nuair atá siad ag roghnú ábhair do GCSE tá siad ag roghnú ábhair atá níos fusa le na grád agus na torthaí is fearr a fháil. Ar a bharr seo, níor thosaigh an formhór acu ag gabháil don dara teanga go dtí go raibh siad i mbliain a hocht ar scoil agus tá siad ag dul, tá na teanga anois in iomaíocht le, le hábhair atá á dhéanamh acu le ocht mbliana. Níl mé go hiomlán éadóchasach, áfach. Feicim le fás na Gaeilge taobh amuigh den scoil go bhfuil an teanga feiceálach ag na daltaí. Tá na múinteoirí tiomanta leis an eispéireas is fearr um trí mheán na Gaeilge agus trí saol na Gaeilge a thaispeáint do na daltaí agus tá's agam go bhfuil dúshlán romhainn ach tá's agamsa go bhfuil muid mar mhúinteoirí Gaeilge tiomanta leis an titim seo um a ardú arís.
Dia daoibh achan duine, tá lúcháir orm a bheith libh inniu agus iarradh ormsa labhairt faoi cohórt na Gaeilge ag Eochairchéim a 4 agus a 5 maidir leis na deacrachtaí a bhíonn ag scoláirí na grád is airde a bhaint amach. Is mise Dessie Tennyson, Ceann an tSrutha Gaeilge anseo i Scoil Iósaf i nDomhnach Mór. Aisteach go leor go bhfuil muidinne ag freastal ar earnáil a' Bhéarla agus ar earnáil na Gaeilge ag an am chéarna. Tá seo an ficheadú bliain domh a bheith ag teagasc agus i ndiaidh domh cúig bliana déag a caitheamh in Iúr Cinn Trá bhog mé go Tír Eoghan thart fá cúig bliana ó shin. So tá taithí agam ar an dá córas agus tá taithí agam ar na deacrachtaí a bhíonn ag scoláirí agus na himpleachtaí a bhíonn ag grádáil ar líon na scoláirí a roghnaíonn an t-ábhar. Creidim féin go síleann scoláirí gur ábhar thar a bheith deacair í an Ghaeilge agus mar sin dó ní roghnaíonn siad é, go háirithe in earnáil a' Bhéarla. Maithigí domh as sleamhnán Béarla a chur ar fáil ach seo sleamhnán a rinne mé agus powerpoint a chuir mé le chéile le haghaidh CCEA agus fuair mé an deis coicís ó shin. ceisteanna a chur ar lucht stats, na daoine atá ag obair ar an algorithm seo sa chúlra agus caithfidh siadsan teacht ar ais chugainn. So, is fiú luí isteach ar an algorithm sin. Amharcaimid ar fás ar, seo, just le míniú a thabhairt ar seo, thuas ag an bharr ansin, sin líon na scoláirí a dhéanann GCSE Irish in earnáil an Bhéarla agus in earnáil na Gaelscolaíochta ar ndóighe,. So tchí muid, 2011, go bhfuil titim ó míle ocht gcéad caoga is a ceathair chuig míle cúig chéad nó mar sin anuraidh. Thíos ag an bhun tchí muid sin GCSE Gaeilge a chuirtear ar fáil don mhórchuid sa chúig scoil a bhfuil sruth nó gaeloideachas ar ofráil but cuirtear seo ar fáil in earnáil an Bhéarla fosta so tchí muid go raibh ardú dhá oiread níos mó taobh istigh den deich mbliana agus má amharcann muid ar an líne oráiste anseo tá sé measartha cothrom le deich mbliana anuas. Ach amharc ar an líne ghorm seo, Seo fás an Ghaeloideachais ó 2011 chuig 2021 ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta. So bheadh muid, ba chóir go mbeadh muid ag dúil le go mbeidh ardú i líon na scoláirí a dhéanann GCSE Irish agus Ardleibhéal, níl sé sin amhlaidh faoi láthair. Ní OK, so an algorithm é féin, níl a fhios againn cad é atá i gceist. Is dócha nach dtuigeann mórchuid de na múinteoirí ach go bunúsach an rud atá i gceist ná sa dóigh is nach féidir, tuigeann muid uilig in amanna go mbíonn páipéar thar a bheith deacair ann agus bíonn bliantaí ann, bíonn sé measartha furasta go leor nó níos fusa. So, an dearcadh atá ag CCEA agus i gcead dóibh, tá an ceart acu, níor chóir go mbeadh scoláire thíos leis nó thuas leis bunaithe ar a dháta breithe. So, tuigeann muid go gcaithfidh córas de chineál éigin a bheith ann. ach seo an deacracht atá againne faoi láthair. So, tá an t-eolas seo uilig le ar fáil ó shuíomh CCEA. So, rinne mé anailis gasta agus seo an dá bhliain deireanach a raibh scrúduithe oifigiúla ann. So, mar shampla, tchí tú 2018 ansin gur bronnadh A-réalt ar 16% de scoláirí Fraincise Beagáinín níos mó don Ghaeilge agus amharc ar an oiread sin a fuair A réalt ag mata breise ansin. Yes, tá ardú, tá tá líon na scoláirí a fhaigheann A níos mó ná mar a fhaigheann ag an Fhraincis ach. An cheist is mó atá le cur ná cén fáth le fás an Ghaeloideachais, cén fáth le cúrsaí Gaeltachta sular tháinig Covid nach raibh níos mó daoine ábalta an grád is airde a bhaint amach ansin. So má leathnaíonn muid sin amach chuig na hábhair eile seo ag ardleibhéal, mar shampla GCSE a bhí sa cheann seo, so amharc ar an áit a bhfuil an Ghaeilge. So, na daoine sin, agus tá a fhios againn go bhfuil taithí an Ghaeloideachas ag thart fá 60% de na scoláirí a fhaigheann A réalt. Le dhá bhliain dheireanacha, táimid ag caint faoi idir 8% agus 10% de na scoláirí a dhéanann GCE Irish go bhfaigheann siad A réalt. Cuir sin i gcomparáid le Ceimic, Mata, Mata Breise, an Fhraincis agus an Ghearmáinis. Agus an cheist is mó a chuir mé oraibhse ansin, go háirithe le Mata Breise, ná an nglactar leis go bhfuil na daoine a dhéanann Mata Breise cliste agus go bhfuil siad ag dúil le marcanna níos fearr orthu, nó mathletes mar a bhronnaimse féin orthu, más amhlaidh an scéal? agus an Ghaeilge líofa le cluinstin agus le feiceáil sna seomraí ranga ar fud na tíre cén fáth nach bhfuil ardú nó grád níos mó ar fáil nó líon scoláirí againn mar sin ar fáil. Ar ndóigh bíonn tionchar aige sin ar dhuine ar bith atá ag iarraidh dul chuig an ag an deisceart nó tchí tú an difir a dhéanann an A agus an A réalt so má théann tú siar sin agus ag smaointiú you know like is grád iontach é eh A sa Ghaeilge agus tá an ceart acu but tá scoláirí ag dúil le A réalt má tá A réalt tuillte acu agus tá difear an domhain eh agus tú ag cur isteach ar chóras sa deisceart bíonn impact imp eh bíonn tionchar ag
Is é an dúshlán is mó atá againn mar mhúinteoirí ná daltaí a mhealladh i dtreo na Gaeilge i mbliain a haon déag, a dó dhéag agus arís don ardleibhéal. Tá achan rud ar fáil ag deireadh méire na laetha seo agus thig le daltaí agus tuismitheoirí s'acu taighde a dhéanamh ar na hábhair atá ar fáil dóibh don TGMO agus mar ábhair ardleibhéil. Bíonn an dearcadh ag cuid mhór acu go mbíonn Spáinnis agus Fraincis níos fusa ná Gaeilge. agus seans go bhfuil an ceart acu, ach bíonn muidne ag díriú isteach ar ghrá a chruthú iontu dá dteanga dhúchais. Cuidíonn imeachtaí seach-churaclaim in amanna idir Cumann Gaelach, Cumann Drámaíochta, turas chun na Gaeltachta, comórtais éagsúla agus a leithéid. Bheadh muid caillte gan Gael-Linn agus Pobal a chuireann imeachtaí den scoith ar fáil do scoláirí s'againne. Bíonn réimse ollmhór d'ábhair scoile ar fáil in achan scoil na laetha seo. Tá seans ann go mbíonn staidéar spóirt agus corpoiliúint ar fáil ag TGMO. Agus i mo scoil féin, mar shampla, bíonn tú in iomaíocht le roinn ríomhaireachta le ceithre ábhar éagsúla ar fáil don TGMO agus Ardleibhéal. Chomh maith leis sin, tá réimse i bhfad níos forleithne ar fáil sna hábhair BTEC na laetha seo, agus glactar leo in ollscoileanna ar fud na tíre. Mar sin, mar mhúinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí, caithfidh muid amharc ar CCEA agus ar an cúrsa Gaeilge atá ar fáil acu don Ghaeilge. An bhfuil sé fóirsteanach agus mealltach do dhaoine óga na laetha seo? Is cúrsa líneach é, gan seans acu scrúdú a dhéanamh i mbliain 11, mar shampla, cosúil le hábhair eile, mar shampla Béarla agus Eolaíocht. Mar sin de, bíonn tuilleadh brú orthu ag deireadh bliain 12. Tá an bhearna idir TGMO agus AS Leibhéal dochreidte deacair. Tá fadhb mhór eile cruthaithe ag CCEA dúinne mar mhúinteoirí. Tá líon na hiardhaltaí Gaelscoile atá ag dul don TGMO ag go luath ag ardú achan bliain. Mar dhaltaí líofa, ardaíonn siad líon na ndaltaí a fhaigheann A nó A réalt, agus is maith an rud é ar lámh amháin, ach ar an lámh eile ardaíonn siad fóir ghráid don TGMO. Mar shampla, bíonn ar scoláirí nócha is a dó faoin gcéad a fháil chun A réalt a fháil, ach cuir sin i gcomparáid le corpoiliúint, mar shampla, agus tá ochtó is a seacht faoin gcéad de dhíth orthu chun A réalt a fháil, agus ochtó is a trí faoin gcéad do teicneolaíocht. Ní mór do CCEA athchuairt a thabhairt ar bhandaí atá acu don Ghaeilge. Is cás ar leith í an Ghaeilge. Má chruthaíonn CCEA fóir ghráid eile d'iardhaltaí Gaelscoile nó córas iontrála eile bheadh sé níos cothroime d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge i mbliain 12. Mar mháthair le páiste ag freastal ar Ghaelscoil agus mar mhúinteoir le daltaí i mbliain 12 ag streachailt chun A is A réalt a fháil tá réiteach leis an fhadhb seo agus bheadh sé furasta ag CCEA sin a dhéanamh. Ag deireadh an lae, tá grá againn don Ghaeilge agus sin an fáth go mbíonn muid sa seomra ranga achan lá. Ach bíonn muid ag streachailt daltaí a mhealladh don Ghaeilge i ndiaidh Bliain 10. Spreagann muid iad chun cúrsa Gaeltachta a dhéanamh ach i ndiaidh na paindéime, bhí fadhbanna airgid ag teaghlaigh agus seans nach mbeidh na scoláireachtaí céanna ar fáil chun cuidiú airgid a thabhairt do tuismitheoirí.

Dia daoibh a chairde Gael, is mise Wayne Mac Feilimí, is múinteoir scoile mé anseo i Scoil Naomh Mhuire i Machaire Fíolta agus tá mé ag teagasc anseo le breis agus cúig bliana déag ag an phointe seo agus tá mé fíorbhuíoch díbh as an deis labhartha seo a thabhairt domh faoin teideal An Ghaeilge ó Thuaidh inné, inniu agus amárach. Agus chuir an teideal sin ag smaointiú mé ar mo chuid laethantaí féin ar scoil. D'fhreastail mise ar Choláiste Mhichíl in Inis Ceithleann agus bhain mé an-sult as an taithí a bhí agam leis an Ghaeilge a bhuíoch do na múinteoirí iontacha a bhí agam ag an am. Ach taobh amuigh de sin ní raibh an t-uafás ar fáil do Ghael óg a bhí ag iarraidh dul i muinín na teanga ag an am. Ní raibh TG4 ar an tsaol ag an am sin, tháinig TG4 amach in naoi déag nócha is a sé, chuaigh mise ann in nócha agus a cúig. Bhí an t-idirlíon díreach ag toiseacht amach ag an am, ní raibh teacht ar mórán de na meáin shóisialta mar shampla, ní raibh macasamhail YouTube ann, ní raibh rangannaí beo ar líne ar fáil. Ní raibh craoladh beo ó macasamhail Gael Linn leis na díospoireachtaí éagsula ann ag an am. Agus ar an dóigh sin bhí tú ag brath i gcónaí ar an Ghaeltacht agus freastal ar chúrsaí Gaeltachta. Agus bhí flúirse airgid ar fáil ag an am fríd na feiseanna agus scéim scoláireachtaí agus a leithéid. Nuair a chuirim sin i gcomparáid leis an lá atá inniu agus na deiseanna iontacha atá ar fáil do scoláirí dul i dtaithí leis an teanga ar bhonn rialta, cuireann sé mé ag smaointiú cén fáth nach bhfuil níos mó daltaí anois ag roghnú na Gaeilge, ag dul ar aghaidh leis an Ghaeilge. Am, Agus cad iad na constaicí atá os comhair na múinteoirí mar atá faoi láthair? Am, Agus is dócha go dtéann sé uilig siar chuig 2000 agus a seacht nuair a baineadh an riachtanas teanga sin ar shiúl ag Eochairchéim a Ceathair. Am, Bhí sé sin tubaisteach go leor do na teangacha ar fad agus tá an tionchar sin le feiceáil ar an Ghaeilge chomh maith i láthair na huaire. Am, An. Tionchar a bhí aige sin orainn. D'imigh an Ghaeilge, a bheag nó a mhór, amach as na meánscoileanna. Tá mé féin ádhúil go leor bheith ag obair i scoil ghramadaí anseo. Ach sin ráite, d'imigh an riachtanas teanga anseo ceithre bliana ó shin chomh maith. Mar sin, ní roghnaíonn an oiread céanna teanga, gan trácht ar an Ghaeilge, don GCSE. Agus. Cé go bhfuil níos mó bunscoileanna amuigh ansin, níos mó Gaelscoláirí amuigh ansin, níl siad ag teacht fríd, dar liom féin, agus ag dul ar aghaidh leis an Ghaeilge chuig an tríú leibhéal agus ansin ag dul amach ins an tsaol mhór leis na poist éagsúla a chomhlíonadh. Agus fiú ar an ábhar sin, tá i bhfad Éireann níos mó post amuigh ansin leis an Ghaeilge ná mar a bhí nuair a bhí mise ar scoil. Dúradh liomsa i gcónaí dul i dtreo na múinteoireachta agus chuaigh. Ach anois is dócha go dtig leat dul leis an aistriúchán san Eoraip, thig leat taisteal leis an Ghaeilge, tá oifigigh Gaeilge i ngach contae agus cuid mhaith deiseanna le comhlachtaí móra macasamhail Foras na Gaeilge, Gael Linn, fiú istigh le CCEA, rannóg an aistriúcháin atá acu féin ansin. Mar sin, tchím na deiseanna iontacha seo uilig ag oscailt amach roimh na Gaeil ach ní fheicim an teacht isteach ag an bhunleibhéal, sin níl an Ghaeilge ar fáil sna bunscoileanna Béarla faoi láthair, ansin nuair a thagann siad isteach chun na scoile againne i mbliain a hocht, ní gá daofa dul ar aghaidh leis an teanga go dtí leibhéal GCSE agus. Nuair a bhí mise ar scoil bhí os cionn 2,000 dalta ag gabháil leis an GCSE ach anois níl sé sin fíor, tá muid thíos ag 1,600 in ainneoin na n-iarrachtaí iontacha atá á dhéanamh ag na daoine atá luaite agam cheana féin. Mar sin, ní hé go bhfuil mé éadóchasach ach tá mé cineál réadúil. Fá na dúshláin atá amuigh ansin. Caithfidh muid uilig ár bpáirt a imirt ins an chath nó cogadh beag seo atá ag tarlú faoi láthair. Impím ar na hollscoileanna díriú ar na meánscoileanna agus ar na scoileanna gramadaí, tacú a thabhairt daofa. Tá's agam go bhfuil sé sin ag tarlú ag Ollscoil Uladh faoi láthair mar atá agus bhí cuairteoirí againn ó Ollscoil na Banríona. Ach dá dtiocfadh linn teacht le chéile agus na dúshláin seo a phlé níos minicí, ba mhór an cuidiú sin. Chomh maith leis sin, tá ról ag CCEA, dar ndóighe, treoir a thabhairt do na teangacha agus an Ghaeilge i lár báire ins an chomhrá sin agus tá

agus cuirim fáilte roimh chomhrá le duine ar bith amach anseo ar na hábhair éagsúla sin. Go raibh maith agat.